tawonani tawonani tawonani tawonani amayi ndi alongo tawonani mkulu amene wa ku south bend ku america kumeneko ali pa banja lake labwinobwino mbuyomo tinakubweretserani nkhani ngati imeneyi nkhani yovuta kwambiri imene ikuchitika ku america kumeneko makamaka south bend komanso ku texas kumeneko mkulu amene mukumuonayu analera mwana wa sister wa akazi ake ali ndi zaka zochepa kwambiri koma mwana ameneyu anamuphunzitsa bwinobwino nkhani zonse masukulu kumpititsa kumulipirira sukulu koma mwana amene atamaliza masukulu anapezeka kuti mkulu ameneyu basi Mtsikana uja anapanga move on kupezana ndi mamuna wina koma iyeyu wakhala sakugwirizana nazo kuti mkazi ameneyu apeze mamuna mwachidule chabe mwa nkhani imeneyi koma mkulu ameneyu wapezeka kuti akuyendayenda kwambiri akupita ku nyumba kwa mkazi kuja kumeneko kumakagogoda kumakauza anthu Kunena kuti mkazi ameneyu sangakwatirane ndi mamuna ameneyu walera yekha akuti wakhala akudyerera wadi akhala akusasantha kwa mkazi ameneyu mpaka na zaka 19 ali limodzi akuti wakhala akudyerera sangalole munthu wina angokwapera angopezerapo kulemera angopezerapo phindu pa mtsikana ameneyu zilikotu ziliko tawonani tawonani tawonani tawonani amayi ndi abambo tawonani ndipo mkulu ameneyu wakhala akutumiza zinthu kwa mkazi ameneyu zosiyanasiyana zophikira mapoto ndi zina zotero sopo za mekapu ndi zina zotero kwa mtsikana ameneyu koma zinthu zimenezi amangotayira mbini amuna akewo kusosa koma iyeyu sakumvetsetsa akuti iyeyu ivini makolo ake akuti anavomereza kuti iye akhoza kukwatira mkazi ameneyu komanso kukwatira sisita wake amene ali naye ku South Bend amene ndi akazi ake ndipo apa ndi pamene anapita kupanga ulendo kuchoka ku South Bend ku Mchesi kuchimake kwa mang'ina wopita kumene ku ulendo wake ulendo wopita ku Texas kumene amakagogoda pa chitseko pa mkazi ameneyu ndi mamuna wake apa ndi pamene CCTV inagwira akupanga zimenezi akugogoda kuti adzalowe akuti ngati nkotero mkazi amene akotoka kapitala izi ndi zina mwa izo zimene mkulu ameneyu wakhala akutumiza kunyumba kwa mkazi ameneyu koma mamuna wake wa mkaziyu akutenga zinthu zimenezi kutayira mbini taonani zapapo zapapo zodula zilikotu ziliko akuti zimenezi tawonani tawonani zikwama zodula zapamwamba akuti akataya m'bini tawonani tawonani ndi laptop imeneyo kukataya m'bini kukataya kuti zimenezi awone mkulu ameneyu kuti zinthu zake zinthu zimene wakhala akutumiza sizikulolezedwa kunyumba kumeneku tawonani chophikira chamaphika yopanda mafuta kukatayaso m'bini tawonani tawonani zilikotu ziliko kumenekutu ndi ku america sinkhani yopeka sinkhani yankhambakamwa tawonani mkulu ameneyu kunyamula zinthu zija kutuluka nazo panja kukataya m'bini kuti anthu awone kuti mkulu ameneyo awone kumene aliliko kuti zinthu zake zonse zimathera m'bini tawonani tawonani Kumenekotu South Bend kupereka uthenga, uku ndi ku Texas kumeneko, koma mkulu ameneyo amachokera ku South Bend, ku Mchesi, ku Ntcheu, kuchimake kwa Mang'ina. Tawonani zinthu zija kutaya m'bini, tawonani, tawonani, tawonani, zilikotu ziliko, anthu amangoona ngati ndikukokomeza, nanga ndikukokomeza uku, mwinatu simukuona zimene ndi